igbo nwe m ekene m unu unu anọkwa ọfụma aka m bụkwa nwa unu nwaanyị ngozi mmadụ ndị be anyị o nwere nnọọ ihe m sị nụ ka anyị na-enye anyị n'anya tata unu mara ndị nna nna anyị bidoro ụmụ ihe demokrasi ndị anụwa ọchịchị onye kwuo uche ya ọ ya mere ha ji asị na uche onye adịghị ya njọ ụmụ ihe m chọrọ ikwu ya bụ ana m anabata unu taa na echiche m echiche m ihe m na-eche achọrọ m ụmụ ihe ndị m na-eji na-echewa echewasị achụ echewasị ichi isi m oge ụfọdụ ka m bidokwa kwupụtebe ya maka na ọ ikwu amarọ ibe ezi ya okwu anaghị anọ n'afọ ajọ njọ ihe m chọrọ na ikwu tata bụ maka na akwamozu n'ala Igbo Usoro ndị be anyị si akwa ozu kịta aghọtarọ m. Amakwa m na mụ ka bụ nwatakịrị na m etobero na m akabero nka mm, elubero m ụmụ ihe ndị 60 70 anọ maka na agba agba na agbagotego m agbagotego m oge m na-eto n'ala Igbo otu esi akwa ozu kịta ọ bụrọ otu a ka esi akwabu mgbe ahụ amarọ m ma na ndị mgbe ahụ akpataghị ego ka ọ bụ na ha amachaghị ihe aghọtarọ m ọ ya ka m ji wee sị ka anyị tụnyekọ ọnụ uche ebe a otu esi akwa ozu n'ala igbo kịta nụwa kedu ihe unu chere unu ma na a bịa na-eme ụmụ oke mmemme anụnwa e nwechaziri ihe nwee wedding planning ị na-eme ụmụ ihe event malụ mma ime wedding planning kịta emezikwa akwamozu enwezikwuru burial planner onye ọ ya-abụ i je kpọọ onye o wepụtara gị tebụl ya Ị nene mara ụdị nke ị chọrọ, enye gị ụdị nke ahụ ị chọrọ. Abịakwa bịa cheta nri a na-eridi na akwamozu sef mana uche m gwara m na at least ndị si esi bịa kwesịrị ili nri maka na ha anọgo hours nọ ị mago agụụ ya-eji ndị mmadụ ha ya-eri nri mana nke na-agba m gharị achọghị m ikwu maka ihe ndị a ha ji ozu ndị mmadụ eme atụnye ya elu atụda ewere ya gbaa egwu were agba okirikiri na-eme ụmụ ihe ndị ebe ụmụ ihe ndị a na-emesi achọghị m ikwu maka nke a biko na ihe ndị nchọ ihe m chọrọ ịjụ tata bụ maka o nwere ihe m fụrụ biko onye takekwana video personal ọ bụgodu na m kpaa afa o nwere ihe m fụrụ m ji wee chebe ihe a chesibe ike o nwere otu nollywood actress destiny etiko nna ya nwụrụ na ọnwa gara aga a ka nipụlụ enipụ so ọ bụkwa maka ya ka m ji wee na-eme vidiyo ahụ ị ma na okwu na-ebute okwu maka vidiyo m fụrụ m bịa ma na ndị be anyị na-eme ụdị ihe anụwa na ihe anụwa m sị ka m jụọ ọ dịnụ mma unu mago oge a na-eni mmadụ o nwere oge a na-eluzi kịta anụwa abịa abịa gbaba egwu egwu a na-akpọkwara ọkpọ osidi ị fụ na apụgo n'iru uju na a na-agbazi egwu a na-agbazi egwu ka ndị ihe ọma meela a na-agbazi egwu ịmago o nweziri ụdị egwu a na-agba

aghọtaghọ m dịka m si kwuo na mbụ o nwekweghị m ji maka ya na-eme ihe anụwa ka unu butukwa m biko hapụkwanụ m ka m ra ka m ra nekwa na abụ m aja dịrị na okwu na-ebute okwu ịmaga abịa na-ekwu e si ya na-emezi ụmụ anwa ụmụ ihe dị iche iche onye pụta ọ gba egwu ọ kwa ka m na-ajụ akwamozu ka a bịalụ ka ọ bụ pati ya bụ mmemme ka a bịara ọ bụ a na-agbara onye a nwụrụ ọfala aghọtarọ m ọ nya bụ ihe m sị ka m jụọ kedu ihe medụlụ anyị bịazie kịta ị na-abịa ini ozu ọ dịghị ka ị bịalụ owe everybody is excited sọsọ oge ndị mmadụ na-ebe akwa na akwamozu bụ oge a na-etinye ya n'ala oge a chọrọ itinye n'ala ka ndị mmadụ ga-ebe akwa maọbụ oge e bu ozu ya bata ị ma na e bulu ozu mmadụ bata o nwere ụdị akpata oyi na-adịrị o nwere ụdị ebube na-adị n'ụwa maka onye ọbụla adajụ oge a ka ndị mmadụ ga-anọtụ ka ndị ihe mere mana apart from that time eh Bịa bịa kpọbazie egwu, kọbazie ụmụ ihe ndị ọzọ. Ị chere ma ị bịara mmemme ọzọ, everybody adị happy, onye ọbụla nnọọ obi a na-atọ ha bilibili etinyezie egwu, ị fụzie ụmụ agbọghọbịa and ma ndị na-agbazi shaku shaku ee ịmago ụmụ ụmụ ụmụ egwu staịlụ ndị a pụtasịrịnụ onye ọbụla a na-agbazi ya m sị nọọ ka m jụọ ọ wụ kpa ahụ ọ wụ otu ahụ o kwesịdịlị ekwesị maka na ọ ihe otu ihe m ma n'ụwa a bụ na ihe ọbụla ị na-eselebreti ihe a ga na-abịalụ gị unu n'anya ka e si anwụ n'ana igbo uche m na-agwakwa m na ọ maka na anyị fụziri ọnwụ ka ezigbo ihe o nwere ndị bụ kwa izu ọbụla ana ha agagharị aṅa ntị ebe ozu dara Ka ha jee lie nri, ka ha jee nwee aṅụrị. Ị mago otu a mmadụ na-enwe ihe a na-eme, i jee, ị na-achọzi ebe ị na-apụ, ị na-achọ ebe ozu dara, ebe a na-eme akwamozu. I jebe, i buru akpa, ụfọdụ ga-ewerucha bottle exchange cha mmanya ha, ụmụ ihe ndị a. Ọ kwa ịkwa mmadụ ka i jere o, i jekwelu na mmadụ nwụnarị gị na ihe na-ewuta gị, ọ kwa ya ka ị gara. Mana i lue ebe ahụ ngaji dị gị n'akpa, fork dị gị n'akpa, extra bottle dị gị n'akpa, cooler ị ga-eji wee kulu nri wee naa dị gị n'akpa. Ọ bụrụkwa na nri a na ị nwere ya be gị, ọ bụrụ nri a na ị yara esinwu ya na be gị, ọ bụrụ na nri be ha na-atọ karịrị nke ị na-eri na be gị, no aghọtaghọ m aghọtaghọ m biko na ọ nya ka m sị ụnụ ka m jụọ ụnụ egbukwana m egbu ee pardon nụ m ngwakwanụ ka ọ dịnụ Echiche m ka m kwuru, uche onye adịghị ya njọ otu ndị be anyị si wee na-ekwu na okwu anara anọ n'afọ esi isi asị m na ọ ka m tụpụtara unu ya ka m si wee chee ya ka m makwanụ ihe unu nwa chelu o kwesịdịla ekwesị na e nibe nnọọ ozu a bịa tinyecha ụmụ egwu ndị ụmụ egwu ndị a nụwa mmadụ pụta ọ na-agba na-agba na-agba ama m ọ bụrụ na entertainment ka a na-eme ndị onye nwụrụ anwụ unu eme ka m malụ Ọ bụrụ na ọ ị entertain ndị bịaranụ mee ka obi dị ha mma ka ha chefutụ akwa ha bịara akwamozu, ihe mwute ha bịara, unu eme ka m malụ ọ bụrụ na ọ zị em, new generation mhm, new generation way mhm, mana ihe niile a na modernize ya modernize ya ọ bụzie na anyị modernize go burial unu eme ka m malụ mm, ngwakwanụ ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịkwanụ ka m pụtakwa